espace de Bouaké. Espace de Bouaké kanubaw aw bisimila an ka plateau saniman sanfɛ an ni aw balimamuso le toujours kadijatu kobra bi an n'an ka ngara dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin plateau in kan min ye kumakɛla dɔ ye mais u tɛna na kuma tɛmɛ a la dɛ n b'aw fo k'aw barika da à chaque fois ka to k'an su sanga ni wagati bɛɛ o kɔfɛ an b'an ka sponsorw fo min ye farafinna lolo ye bazintigi min dɔnnen ne buwake kɔnɔ yan ani buwake lamini bɛɛ o tɛmɛni kɔfɛ an b'an ka partenaire fo min ye vision plus tv ka to k'an ka émission bɔ sanga ni wagati bɛɛ donc toujours a ka na caman ka na a yɛrɛ abonné an ka page sanfɛ ninnu ɲɔgɔnna caman de bɛ sɔrɔ nin kan a bi kɔni a bi ye bi ye dɛ an ni ŋana dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi dɔ bɛna na kuma suma a yɛrɛ la a bɛna bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu n'a sigiyɔrɔ fɔ aw ɲɛna o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ta ye donc bisimila Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I bisimila an ka plateau sanfɛ. Parce que an baden silamɛw sani an ka tɛmɛ ni baara ye an bɛ fɔlɔ ka chaîne lajɛbaw fo u waleɲuman dɔn bamananw ko ten n'i y'a mɛn ko dɔn diyara fɔlikɛla duman de b'i kɔfɛ Ka espace jo yɛrɛ mɔgɔw fo a n'a manajɛri a n'a labɛnbaw ka bɛɛ tu lajɛlen fo waleɲuman dɔn a n'a badenkɛ a n'a denkɛ a n'a ka kalanden n'a yɛrɛ ma kɔgɔ fɔlɔ kuma dɔw la n'a ye ŋanaw ye a bɛ siran kuma ɲɛ n'o ye ayisa den ye ani worokiya den ye ani karija den ani fuse banba denkɛ n'u k'a ma ko suleman banba n'ala sɔnna a ma anw sigiyɔrɔ bɛnna buwake ma tuma dɔw la an sigila buwake an ni an ka ŋanaw ye ɲɔgɔn ye ŋana caman bayininw b'o la daranbilakaw b'o la kuyatelakaw b'o la tuma dɔw la ko sani ka taa ni baro ye i ka fɔlɔ ka yafa deli kotigiw fɛ fɔlɔ ko n bolo bɛ n soro la aw ye k'u ka yafa u ka kalanden ncinin ma k'an sigila espace jo plateau sanfɛ bi su in na n'ala sɔnna a ma folikan bɛ n bolo ni lajɛbaw ye fɔlɔ sani baro ka tin kɔnɔ ok i danse an ka plateau sanfɛ donc toujours an b'a fɔ i bisimila k'an ka appel accepté ok donc an bɛna tɛmɛ ni baro ye comme n yɛrɛ bɔla k'a fɔ ɲɔgɔn kan eh, n ka question premier ye min ye i dola an y'a mɛn k'i ye kumakɛla ye donc kumakɛla yɛrɛ ye jɔn ye et puis i fana donna a la di bon alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala barika da ni n ye ala fo n bɛ ala kira ko ɲuman dɔn aminata den ani abudulayi den fatumata fa umu kulusumu fa ani asanu ani useni mɔkɛ ni n y'o fo n b'a mɔden sanuma dɔ fo ni n ko mɔden sanuma mɔden ka ca mɛ min ɲɔgɔn ma da fɔlɔ n kan b'o ma aseyidi serifu usumani madani hayidara ni ye bi n ka kuma kalan n ka kuma dɔn hayidara tanu don sinɔn n fa tɛ ŋara ye n ba tɛ ŋara ye n somɔgɔ yɛrɛ tɛ ŋara ye mɛ n ka ŋaraya dɔn a kɛra basan denkɛ sababu de la ale min nana jogo ko kuma fɔ an ye ka silamɛya sinsin a tanuni diyara n da n ye maabaw tanu ayiwa alihamudulilayi n fana bɛ ala tanu bi o de y'i kɛ kumakɛla ye n'ala sɔnna ok ok différence jumɛn de bɛ kumakɛla ni jeli la ok mhm. alhamdulilayi différence min bɛ kumakɛla ni jeli la mhm. différence ba don différence ba tɛ mhm. tuma dɔw la ni hɔrɔn kanbele ye jeli kanbele sɔn waa bi duuru la n'a y'a ye circulation na jelikɛ bɛ jɔ k'a fɔ a ɲɛna ko a barika kununko kumakɛla n'i y'a d'ale ma kɛnɛ min kan a b'i barikada o kɛnɛ kan o kɛnɛ wɛrɛ n'a y'i sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a bɛ tila k'i barikada o kɛnɛ wɛrɛ wɛrɛ kan mɛ ale t'i ye circulation na k'a fɔ ko a barika kunun ko parce que n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ da c'est que a bɛ dɔ wɛrɛ de kɔ dɛ parce que jelikɛ bɛ se ka jɔ sisan ko i ni ce kunun ko n'i ye dɔ d'a ma bi tuguni a b'o minɛ mɛ kumakɛla ale n'a ka kuma et puis a fɔ yɔrɔ wolomalen don a bolo fana a tɛ jɔ bɛɛ la n'i ye kumakɛla kɛtɔ ka bɛɛ deli i bɛ taa sɔrɔ a bɔ yɔrɔ de man ɲi sinɔn kumakɛla tɛ bɛɛ deli yɛrɛ i y'a faamu ni hɔrɔn kamele ye ne sɔn sisan ne ye hɔrɔn den de ye n b'a minɛ n b'a dun n b'a fɔ i ni ce i ye nafolo nin bɔ yɔrɔ min na ala ka caman bila a nɔ na wa sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan tuguni bon n'i ye cɛ kɛnɛ kan walima muso kɛnɛ kan n b'a fɔ i ye min di a kununko i ni ce a diyara n ye ala ka miliyari bila a nɔ na mɛ n'i ye dɔ wɛrɛ di n b'a minɛ mɛ n'i ma dɔ wɛrɛ fana di diyagoya tɛ o diferansi de b'anw ni jeliw cɛ parce que jeli dɔw bɛ yen ni olu n'olu jɔl'i la n'i m'a d'u ma u bɛ tila ka t'i tɔgɔ tiɲɛ bon anw t'o anw t'o la n'i y'a d'an ma an b'a minɛ n'i m'a d'an ma ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye jaabi diyara n ye mɛ i ye kuma daminɛ tuma min na bɔn n ye kuma daminɛ tuma min na n bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ ka don ari yɛrɛ kɔnɔna na bɔn a daminɛna 2016 wala 2016 parce que a 2014 n bɔra dalowa ka na buwake yan fɔlɔ n to buwake n ye parandiyaw kɛ n'o ye remɔruku ye o pɛrɛmu yɛrɛ bɛ n kun an tun bɛ boli fɔ moritani senegal niger ghana tuma dɔ an bɛ taa yɛrɛ fɔ maroc frontière la mɛ bamananw ko ten ko jɔni tɛ taa k'i dakan to n nana ye bɔn ne bɛ nin bɛɛ la n bɛ ka baara kɛ n tɛ ka fɛn sɔrɔ n baw bɛ ka n wele n kɔrɔw bɛ ka n wele bɔn n tɛ ka fɛn sɔrɔ ka d'u ma ese n tɛ sekɔ ka n'u kɛrɛfɛ dɔɔnin ka barika dɔ ɲini wa ese o ma fisa ni ko nin bɛɛ yan bɔn n sekɔla sisan n sigiyɔrɔ bɛnna buwake ne ma bɔn alihamudulila n bɛ buwake n nana buwake n ye baara daminɛ sɔmɔ baara la supermarché kelen kelen n ye bɔrɔ ɲun ka na moto fɔlɔ san bɔn n ye n t'o la o denmili kɛnsi kelen kɔnɔna na n nana kɔmanse ka aritisiw kolabore dɔɔnin dɔɔnin u kolaborelen n tɛ se ka taa ka dɛngɛ fo n ka sabuw fo fɔlɔ mariyama den abudulayi den bebe lagare furukɛ musa fa haruna fa isu sanɔgɔ n'a badenkɛ karamɔgɔ kɔnɛ n'o y'adama kɔnɛ den ani sanata ture den n'i y'a ye bi n ka fani ɲumanw don isu n'a badenkɛ karamɔgɔ kɔnɛ y'a sababu ye ɛ n sɔnna ka taa n jigi kalifa u la u sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ bɔn n nana n to moto bolilaw la sisan ni fɔli bɛ u bɛ n wele tuma dɔw la n bɛ tagama n bɛ taa répétition kɛ n bɛ fɛ ka kɛ zikiridala ye fo n ka kɛ hayidara tanubaa dɔ ye alihamudulila zikiri ma na na ɲa bilen bɔn a kɛra kuma ye kuma fana diyara nɛn kan n bɛ se ka jɔ mɔgɔbaw la bi i ko sirama tijani hayidara ninnu an jɔl'olu la dɔw t'an kabakoya bilen n'i jɔla sirifu la ka ban i kan k'ala tanu kuma dɔw la ni hayidara denw nana buwake ni jelidenw b'anw ɲɛfɛ an bɛ to kɔfɛ anw b'olu bonya sabu olu ka baara don mɛ n'olu ye sira d'anw ma k'an ka kuma an bɛ jɔ fɛn b'an kun na an kan an kan ka kuma sabula olu bɔra ala kira mɔ ala kira la bɛ ala kira mɔdenw don n ka baara nacogo de nin ye alihamdulilayi bi n ni moriw ye ɲɔgɔn dɔn zikiridalaw sababu bɔn n ni karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn zigiridalaw sababu ne yɛrɛ fana ka bonya bi dɔw b'a fɔ n ma ko usitazu karamɔgɔbaw don sinɔn n ma arabu kalan kɛ n ma foyi kɛ hali i bɛ na ni biki ye sisan ko n ka n tɔgɔ sɛbɛn ma kɔni an bɛ fili amu dɔ la mari ka histoire ani bɔn alihamudulila an nana t'o la sisan bɔn ani bayini ninnu ye ɲɔgɔn dɔn kuma dɔn n'olu bɛ kuma kɛ kumacogo ka d'an ye n'u bɛ kuma an b'a ye cɛ yɛrɛ la nin ye numuden mɛ kuma min b'a da kɔnɔ nin ye bɛrɛ t'a ni jelidenw cɛ wa ni ne ɲininka bi ko kumakɛlaw cɛla bi buwake yan kɔdivari kɔnɔ bi ko numero 1 ye jɔn n bɛ n bolo kun jɔ bayini na mafunɛ ka lagare sabula ale de ye kuma dolo ta ka tila ka darapo kɔrɔta k'i jɔ n'a ye a jara bi ye jelidenw fana b'a fɛ k'ale ladege mais ko ko ladegebaga n'i ma saliya i bɛ ɲinɛ an bɛ bayini fo ne yɛrɛ fana ka kuma sinsin bi ka jɔ bi olu ka cɛfarinya don ka kuma dɔ la n'i taara ŋanaw sɔrɔ kɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ i bɛ jɔ ka ŋanaw lamɛn de sini n'i fana jɔla i ka kɛnɛ kan i yɛrɛ fana bɛ kɛ ŋana ye donc bi n b'ala tanu ka ala barikada ka numudenw fo ka kumakɛlaw fo ka jelidenw fo ka karamɔgɔw fana fo parce baara man nɔgɔn o kuma jala ah. i ka histoire ka di yɛrɛ yɛrɛ mais quand i ye kuma daminɛ i ye degun jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon alhamdulillah n ye degunba de sɔrɔ a kɔnɔ artiste yɛrɛ mako bɛ fɛn fɔlɔ fɔlɔ min na o ye dɛmɛ de ye n'i y'a mɛn bi aritisi kɛla dolo ye dɛmɛbaaw de b'a duguma dɔw bɛ se ka finanse dɔw bɛ se ka fɛn dɔ d'a ma ko taga ji fɛ kana saliya o fana bɛ kuraji don i la bon alihamudulilayi mɔgɔw bɛ kule bi ko jatigi jatigi n bɛ buwake n'a lamara bɛɛ fifa i tɛ jatigi sɔrɔ ne solomana bolo mɛ ni n ko n bɛ ko kɛ ala bɛ mɔgɔw ci n ma n bɛ ko kɛ bon n ye degun min sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na n fa nenina ko fo n ka bɔ nin baara in na n ba nenina ko fo n ka bɔ nin baara in na a yɛrɛ tun kɛra sababu ye fo n ka muso sɔrɔko in bɛ gɛlɛya parce que n bɔra muso fɔlɔ min kɔ olu somɔgɔw ko n ye jeli de ye u den tɛ di jeli ma n y'u jaabi n ko o tuma na n ko jeli tɛ maa ye wa ko ne fa tɛ jeli ye n ba tɛ jeli ye bɔn u nana t'o la sisan u nana den di yan bɔn ne ko sisan ko ne kan ka mun kɛ sisan sabula n fa nenina n ba nenina n kan ka mun kɛ sisan ne kan ka mɔnɛ bɔ sisan n ba nenini minnu ye n ba neni n kan ka mɔnɛ bɔ n bamuso ni n fa ni n balimaw la mɛ fɛn jumɛn de sisan ka so jɔ ka yira fadenw na aw ye ne ba neni nin baara in na ne ye so jɔ a ye n fa neni ne fana kɛra fɛn ye nka alihamudulayi n bɛ ala tanu de du tɛ n bolo foyi tɛ n bolo n bɛ luwanse de la mɛ karamɔgɔkɛ min sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ moriden kunda a fɔlɔ kɛra isufu sami ye ale ye n jigi fa ka fara marabout soko kan a ye n jigi fa ka fara kulubalilakaw den abulɛ kulubali kan karitiye marɔki a ye n jigi fa ka fara mama famanta kan o ye n jigi fa moriden naani de bɛ ne bolo buwake a banna u ko ni ne ma sɛgɛn ni ma ɲinɛ ne bɛ du jɔ du tan tɛ du duuru tɛ a bɛ jɔ n t'a da dɔn bɔn moridenw aw kumana sabula ni mori sigila ka salon kɔrɔ kuma dɔn ni dɔw sigilen b'u muso kɔrɔ bɛ kumaba fɔ mɛ n'i bɔlen muso kɛrɛfɛ n'i ni wara ye ɲɔgɔn ye don o don mhm. i ka dala ye kuma min fɔ a bɛ wara kɔnɔ dɛ ni ne ye du jɔ aw don ni n ma du jɔ aw don ne fana ne denw mana bonya n bɛ histoire fɔ a ɲɛna ko mori kamalen de ko ne bɛ du jɔ n ma se ka du jɔ donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi mori kamalenw na mɛ bi n bɛ ala tanu mhm. ni n bɔra yɔrɔ yɔrɔ jama bɛ kuma ni n tɔgɔ ye moridenw don sinɔn n tun tɛ se ka fani ɲɛnama don yɛrɛ walahi i ɲɛ bɛ fani min na n kan na karamɔgɔ dɔ de y'a di yan k'a don sabu i n'a ka kan donc o de la n y'a don a fana bɛnna bayini fana ko n ma ko bi n kan ka na plateau kan n ko ayiwa n k'a jaabira a kɛra dɔnkili ka fɛn d'i ma o kɔni ka na i sigi n'o ye plateau kan ah, plateau sanuma kan mhm. aa invité sanuma kan manager sanuma kan ah. filimu banna ok d'accord donc an bɛ tɛmɛ toujours n'an ka ah. baro ye est ce que i ye dɔnkili da i ye dɔnkili kasɛtiw bɔ bon alihamudulilayi n ye son dɔw bɔ mhm. n ka son fɔlɔ fɔlɔ n y'ale bɔ mori kanbele min kan o ye hayidara denkɛ nin de ye yakuba tarawele mhm. ale kalan jaro ye bon filanan n y'ale bɔ sinetalakaw den baba kan n'o ye sali woloden ani daramani woloden ɛ a sigilen bɛ quartier marɔki n'u ko a ma limaniya dagawuli terikɛ n'o ye abulayi kamara ye ale dagawuli teri don sɔn filanan bɔra ale kan sabanan fana bɔra morikɛ min kan o ye isufu sami ye ale bɛ quartier marɔki n'ala sɔnna labɛn wɛrɛw b'an bolo tuguni o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma na ko degun jumɛn sɔrɔ financement yɔrɔ de bɛ ka n sɛgɛn dɔɔnin sinɔn n'i ko kuma o tɛ ban sabula alihamudulila an bɛ ala tanu bi ka baɲini ninnu kɔni to balo la an b'a dɔn an tɛ saliya kuma na ok d'accord comme i yɛrɛ ko ten donc an bɛna exemple dɔ filɛ kɛ voilà comme baɲiniw y'a ka kalan fɔ an bɛ se k'o fɔ yɔrɔ min na donc an bɛ fɛ k'i lamɛn dɔɔnin ok ɛɛ nin ye n jaro ye

muhamudul madani kalanden sherifu amadu tijani kalanden ɛ eh, buwake n'a lamara bɛɛ n'ale ma kuma section min na section t'i lamɛn ni wariko gɛlɛya nana u b'ale wele a bɛ taa kuma section ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ bɔ miliyɔn ni miliyɔn dɔw bɛ wuli ka moto ta ka taa so kɔnɔ hayidara de ye fɛn min kala i ta don i ye fɛn min dun i ta don e ko k'e tɛ haramu den kelen don i dabara kɔnɔ yakuba tarawele ni n ko ma tarawele a k'a laminɛ ni n ko ma danbele a k'a laminɛ ni n ko ma sineta a k'a laminɛ ni n ko ma karanbɛta a k'a laminɛ ni n ko ma bani kuresi bani hasimu min ka jamu da ye hayidara de ye kira bɔnɛ ni su eh. no a jala a tɛ tɛmɛni kan an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ye komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ɲɔgɔn kan ko ni mori kamalendenw m'a essayer ka sinsin a côté la voilà. ko n'i k'i i denw i b'o yira o la kosɛbɛ ok donc an bɛna question poser den joli b'i fɛ bon alihamudulilayi mhm. den fila bɛ n bolo fɔlɔ fɔlɔ n y'o tɔgɔ da sirifu iba la n'u k'a ma ko hayidara ka bakiri lowolomana mhm. dɔw k'a ma ko dgp bon ne y'a tɔgɔ la la bon n ye den yɛrɛ ŋaniya k'a sɔrɔ a ma se yan den n'a nana diɲɛ don o don n b'a tɔgɔ da sirifudenw na bon den yɛrɛ fana bɛ kalan fana kɛ koyi o kabi a fitinin a nana bon alihamudulilayi a ye karamɔgɔ caman karamɔgɔ caman ye dugawu k'a ye i ko mamadu konate ninnu bɛɛ ye dugawu kɛ den ye ɛɛ sirifu dɔ fana bɛ ko sirifu umaru ale bɛ bɔ mali la waati bɛɛ n'a bɛ na a bɛ n wele ale ye dugawu kɛ den ye n bantɔ filɛ cɛ min tan na nin yaku tarawele a ye dugawu kɛ den ye bɔn n ko yaku ni den in ɲana e don ni den in tiɲɛna e don den fana tɛ don kalanso wɛrɛ la n'i ka kalanso tɛ den y'a di ale ma k'a sɔrɔ a ma kɔgɔ fɔlɔ bɔn den filanan bɔn n y'o tɔgɔ da n bamuso fitinin na n'o ye worokiyatu worokiyatu banba ye den tɔgɔ ye banba de ye sinɔn a dala muso min na o ye ture de ye i fana bɛ fɛ ka kɛ kumakɛla ye wa, ayiwa ale ka kɛ kumakɛla ye ou bien alihamudulayi bɔn ne yɛrɛ ye den de ŋaniya n yɛrɛ farisogo la den o den n'i bɛ sirifuw fɛ f'i ka tɛmɛ sirifuw ka branche kan de kalan b'o la ɔ ni min ko k'a bɛ kɛ dɔnkilidala ye i fana bɛ se ka dɔnkili ɲɛɲini k'i to kalan kɔnɔna na mais fɔ bɛɛ de ka kalan kɛ ne den n'i y'a ye ekɔliso la diɲɛ don o don c'est que kalan bɛ ekɔliso min na a bɛ taa yen de a bɛ arabukan mɛn a bɛ ka faransɛ mɛn nin fɛn fila in n y'o de deside mɛ si ye featuring kɛ ni dɔw ye bɔn i ye dɔnkili da ni dɔw ye ubiyɛn i ye dɔ ka dɔnkili da i ka kuma kɛ dɔw kan bɔn alihamudulilayi bɔn n ye dɔnkili la ni dɔw ye ni n kalanfaw yɛrɛ dɔnkili la n'o ye su sanɔgɔ ni karamɔgɔ kɔnɛ ye u ye dɔnkiliw da n kumana dugu ma mais sɔn jumɛn y'i lanse bon sɔn min ye n lanse alihamudulila o kɛra ni su sanɔgɔ ka morceau dɔ ye ale le n lase parce que o de la sisan mɔgɔw sɔrɔla k'a dɔn sisan ko n ye kumakɛla ye parce que a ye o sɔn bɔ diɲɛ bɛɛ kan wa ladilikanw b'o kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ bon n kumana ale sɔrɔla ka don sisan bon sɔn de la sisan mɔgɔw b'a dɔn sisan ko ne bɛ kuma i ka kuma kɔnɔna na i ko i tun k'a daminɛ zikiri de la comme kɔfɛ a ma na ɲɛnabɔ i kan le tun man di wa ou bien dɔnkilila yɛrɛ de tun ka se i la bon alihamudulila bamananw b'a fɔ ten ko n'i ye wulu bila ka ka wo ci wulu bɛɛ kasi kan tɛ kelen kanja tɛ n'i ko kanja n kan kɔni alihamudulila mura de bi ka n sɛgɛn fina na sinɔn ni n ye n kan yɛrɛ fili sisan sisan a bayani bɛ sɔn k'a fɔ tɛ ko n ye ko wɛrɛ kɛ d'accord an bɛ tɛmɛ publicité kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro walasa u ka lakodɔn publicité ɲuman espoir studio buake u nana aw ka lafiya kama

Ok, toujours abonné a ka yɛrɛ abonné toujours an ka fanw a ka yɛrɛ abonné an ka plateau sanfɛ nin tun y'an ka publicité tɛmɛnen ye a a yɛrɛ ka ye baro ye jara dɛ a ko ale ma ban dɔnkili da ma ko parce que a kan man di mais bi su in na mura de b'a la donc an bɛna taa ni baro ye donc balimakɛ publicité tɛmɛnen kɔfɛ question bɛ yen k'est-ce i ye tournew kɛra euh, tournew hmm. bon i n'a fɔ n yɛrɛ ka tourne labɛnna walima mɔgɔ wɛrɛ kan alhamdulilayi n ma tourne labɛn n ye ɲɛnajɛw kɔni sigi buwake yan nka alihamudulilayi jama bɔla komi dakɔnɔni ye parce que n y'o de fɔ turamakan ko ni n malola fɛn o fɛn na ale malola donc o senfɛ a ye cɛjuru lamaga kaluwa bon kɔnɔ ayiwa duwawu jaabila bon n'ale ye tournée caman kɛ an ye tournée kɛ jidaw la an ye mɔbiliw jɔ ka yɛlɛ motow kan an ye kulomɛtiriya min boli a ka ca ni kulo bi saba ani dɔɔni an bɛ kungo kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ka tila an sera jida la an jigila ka senna taama kɛ ka don baton kɔnɔ n'o ye kurun ye an ye ji tigɛ mɛtiri hakɛyaw b'a la a caman daga ni daga cɛ an ye tile tan ni duuru kɛ an kunfɛ tuma dɔ la yɛrɛ an n'an ka denbayaw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔ rezontanya sababu la n bɛ bosodenw fo bosow ye hɔrɔn de ye bosow ye kankelentigiw de ni n'u jɛna miniti kelen n'a ma da ma to e la a da tɛ to olu ma sabula u bɛ maaw valeur dɔn kojugu ka tila ye tournew kɛ korogo janjow la ani serifu amadi tijani hayidara hayidara ka golokansigi hayidara ka nɔrɔ tigi karama tigi ça veut dire ne bɛ fɛ ka kuma siri fo don na n'i m'a bila ten kuma bɛ janya kojugu d'accord ah. mais est-ce que concert dɔw kɛ ɔ ok alihamudulila n ye concert kɛ buwakɛ yan mhm. sinon n ma bɔ fɔlɔ mais n bɛ fɛ k'a ɲɛɲini ka bɔ de mais i ka rêve ye jumɛn ye bon n ka rêve yɛrɛ ye fɛn kelen min ye lɛri in na mhm. n bɛ fɛ ka concert labɛn n fa dugukolo kan n wolola dugukolo min kan n bɛ fɛ ka concert labɛn hali sisan sisan n bɔla yen sisan Allahu akbar kullu nafsin zaikatul mauti n bɔla n badenkɛ dɔ ka sanga na sisan badenkɛ min ni n t'a ɲɔgɔn sɔrɔ bilen n tɛ kuma ale kan bilen quoi ale taara ala ka hinɛ a la ni zikiridala minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɔn bamananw ko ten ko n'i taara dugu la i wulila dugu min na n'i taara dugudenw sɔrɔ yen e le lonan ni sisan o de ye dugudenw ye n ye renseignement ta olu bolo bɔn olu yɛrɛ bɛ ka siran ne ɲɛ ko talent min bɛ ne la est-ce ni ne nana se ne tɛna dabiri olu da la nka a ti dabiri a bɛ dayɛlɛ de n bɛ fɛ k'a laɲini a ka kɔnsɛri dɔ labɛn a bi kɛ aw tɔgɔ la mɛ ne bɛ bɔ buwake ka aw sɛgɛrɛ a don n bɛ cɛfarinw minɛ ka d'a ma n bɛ musofarinw minɛ ka d'a ma n'a ɲɛna ne tɔgɔ bɛ fɔ aw tɔgɔ bɛ fɔ mɛ n'a tiɲɛna ne tɔgɔ tɛ fɔ aw tɔgɔ de bɛ fɔ sabu aw de bɛ dugukolo kan nin lɛri na ne bɛ buwake n'a ɲɛna ne bolo buwakekaw bɛ ne layɛlɛ de n'a tiɲɛna ne bolo olu de bɛ ne layɛlɛ donc n tɛ fɛ a ka tiɲɛ aw bolo a ka tiɲɛ ne yɛrɛ bolo donc an k'a daminɛ an faso kɔnɔ an ka sɔrɔ ka bɔ o ko k'o ye tiɲɛ ye bon n'an bɔnna quartier fɔlɔfɔlɔ min na o kɛra kucakoro de ye n belencɛw bɛ yen ne nana o quartier nin yɛrɛ la n ko bɔn quartier nin dɛ ne nenina quartier min na ne ka concert fɔlɔ bi kɛ yan ye kɔnsɛri fɔlɔ sigi an ko denmisɛnnin ɲɛnajɛ a jala maakɔrɔbaw ye su bɛ ka se araba ganjɔ ma dɔw yɛrɛ bɛ ka na k'a ye fasa da nka e y'a fasa bi da ni zikiridalaw bɛɛ y'u fasa da n y'u fasa tɛrɛmɛ ko ee ko solo k'a kɛra jeli ye sa n ko ne yɛrɛ tɛ jeli koyi n y'a fɔ ten ko kuma de diyara n ye de sinɔn n tɛ jeli bɔn o kɔnsɛri kɛla 2019 la an ye labɛnw sabati n'o kɛra 2022 kɔnɔna ye seli selincinin min banna sisan nin ye n kɔnsɛri labɛn min ninnu ye ne dɛ n bɛ n kali ala n'a ka masaya la olu dɔw taara kɔnsɛri nin asisite n ko n b'a bila ko n y'a k'ala kama ko n kana bila ko walayi ko fɔli yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ olu basi sira fɛ sisan n ko alahu akubar n ko fo ala tun ye nin kɛ de quartier min na o nana fɔ ko seliba la ko ka kɛ n ko ko mana ja cogo cogo a ka janto ɲɔgɔn na n'a kɛra ka kɛ badabada a bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na o ko k'o ye tiɲɛ donc alihamudulilayi an ye seliden ta kɛ o cogo la seliba la mɔgɔw ye n wele kɛ fan bɛɛ ko i tɛna ɲɛnajɛ kɛ n ko ayi n ko lɛri na n ko ɲɛnajɛ labɛnnen don n bolo bɛlivili o y'a sɔrɔ bɛlivilikaw tun ye demani kɛ olu ka demani nana bɛn samedi ma o samedi banni nana kɛ an y'a rejeté mɔgɔw ye n wele tuguni ko aa ko mun na k'i y'a rejeté n ko bamananw ko ten banni kɛla yɔrɔ min na ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ o kɛrɛfɛ ne ka ɲɛnajɛ kɛ su in na sini ɛɛ waajuli bɛ yen u bɛ mun fɔ sisan ko yaku ka solomana yɛrɛ b'a dɔn ko banni kɛla mɛ k'a nana fɔli sigi yan ne tɔgɔ bɛ tiɲɛ n karamɔgɔ tɔgɔ bɛ tiɲɛ donc ne bɛ fɛ ka n karamɔgɔ tɔgɔ makara n k'a wuli k'a bila samedi wɛrɛ la donc mɔgɔw fana ko baasi t'a la bon alhamdulilah a kɛra bonya caman ye fɔli jara mɛ labɛn min yɛrɛ b'an bolo an bɛ fɛ k'a lajɛ yɛrɛ le ese n'an ye quartier ni quartier minɛ dɔɔni dɔɔni ese don dɔ sisan an ti bayininw ka yaga ka ta parce que ko ni i bɛ fɛ ka koba kɛ i ka wuli ka koba tigiw sɛgɛrɛ n'a jara ni ne ye bayini wele ko bayini ye n ka artiste invité a bayini n'a ka faniw ka taa ka Isu Sanɔgɔ ninnu wele n k'olu fana ye aritisi invité ye ese olu n'u ka fanu tɛ taa a gɔnbɛlɛ dun o n'a ka fanu tɛ taa a marabu soko yɛrɛ ale min bɛ laturu fana dɔn a ale fana fanu fana b'a bolo dɛ a b'i to yan ka maaw kunko dilan fo faransi hali ni dɔ mana ni dɔ ye faransi wari bila ka na ko nin di funɛkɛ ma walima nin di kumakɛra ma n'i y'o minɛ k'o don pɔsi la o tɛ dɔ farali jamu fana kan d'accord non o fana ɲɛna donc toujours a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné an ka an ka kumakɛla de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin plateau in kan a yɛrɛ b'a kalama k'a ka histoire ka di donc an bɛ taa ni facebook question ye question premier ko lien jumɛn b'i ni fan club zikirilaw cɛ bɔn alihamudulilayi zikiri kulɔbu jamakulu n b'u fo k'u waleɲuman dɔn bamananw ko ten n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka hɔrɔnya dɔn a ti dɔn tile kelen a ti dɔn senkɔni a ti dɔn donfini na a ti dɔn taamasen na a bi dɔn kɛwale ani dusukun na n bɛ zikirilalaw yɛrɛ fo fɔlɔ ka da kun jumɛn kan a gɛlɛyalen n bolo yan n ka mariage kɔnɔna na olu de sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ dɔw kɛra n ka denfa ye dɔw yɛrɛ le taara surunali don marabu soko n'a ka jama n b'u fo k'u barika da u foli da wɛrɛ tɛ n bolo n'o tɛ sinon bilahi zikiridalaw a kumakɛraw a jelidenw n'i tugula o nɔfɛ hali n'i tɛ dɔn i bɛ dɔn n bɛ n porofite ka Konatelakaw ka den kelen furu n'o ye Seyidatu min min furukɛ ye Haruna Konate anw dɔw tun tɛ se ka don Haruna ka so kɔnɔ mais Ala sababu kira sababu marabu soko de y'a sababu di donc nin y'an balimamuso ye ale ko Ee i ka dɔnkili da parce que yɔrɔ na i n'i taara an bɛ yɛrɛ kan n'an b'a fɔ ko dabɔ karitisi bɛ nana question caman bɛ an bɛ dɔw ta an tɛ dɔw ta donc an balimamuso ye an t'o tɔgɔ fɔ a ko ni ka ye bɔra zikiriya la ka kɛ kumakɛla ye ko si maloya dɔ de b'i sɔrɔ a cɛ ma parce que dɔw bɛ yen u bɛ se dɔnkilida la ni le ye ka si ko tɔgɔ de b'i pousser a ka zikiri fan fila ma o kɔnɔna na o de ye bari dɔnkilida ma ko sinon dramane ko olu tun y'i taga cogo yi la c'était bon de la ke kuma ko mais peut-être bon alhamdulillah bon fɛn min yɛrɛ y'a to n ye dɔnkilida bila temps sɔrɔbaliya b'a la parce que sani i ka kɛ dɔnkilidala f'i ka temps dɔn melodi bɛ ta cogo di a bɛ jigin cogo di f'i k'o dɔn bon kuma n'i ye kuma ta cogo o cogo a bɛ bɛn ni temps ye o ye kelen ye wa baara o baara asidiya b'a kɔnɔ baara o baara asidiya b'a kɔnɔ mais ni ni asidiw ma bɛn i b'a fɔ ko asidiya de t'a kɔnɔ mais n fana bɛ ala tanu bi ni asidi ma bɛn buwake yan fɔlɔ bon ni mali ŋanaw ma kuma parce que saniko ni mali ŋanaw ma kuma ma jɔ mali ŋanaw la fɔlɔ ka kuma u la bon n t'a dɔn asidiya bɛ a ten mais buwake n'a la mara bɛɛ asidiya tɛ yan a tɛ yan o fɛn kelen min yɛrɛ y'a to n ye dɔnkili bila o ye temps sɔrɔbaliya nin de ye parce que n tɛ melodi jigicogo n'a bilacogo dɔn bon ne ye kuma ta sisan bon ne asidiya tɛ ɲɛngoya tɛ voilà donc a o de la expliquer la tɛ voilà bon n'i ye kuma ta o y'an ka taa de bon i bɛ se k'a fɔ i bɛ ne asidiya mun kama peut-être n bɛ ka min kɛ n ka baara tɛ n bɛ ka jeliden ka baara de kɛ mais sani i ka ne asidiya gɛrɛ n na fɔlɔ i ka n dɔn n ye mɔgɔ kalite min ye i ka sɔrɔ ka dɔ fɔ a n tɛna se ka baga ma n ko mun na e nana sigi studio kɔnɔ k'i ka baara tɛ nin ye o n kan ka gɛrɛ i la de fɔlɔ a mun y'i bila nin na fɛn min y'i bila la i b'o fɔ n ye o ani n gɛrɛl'i la ni n fana ka bɔ b'a la n fana bɛ n baraji la n bɛ taa n'o cogo ye mais sani i ka n kɛlɛ ka n juguya aa ko maa tɛ wara minyɔrɔ dɔn o tiɲɛ ye mais n ma deli ka tɔgɔ mɛn nkalon b'i da nin fana an balimamuso dɔ ye o y'i ka kɔnsɛri labɛn n'u ye to la a ko Maroc plutôt ko a ma kɛ komi olu tun b'a kan k'i décourager mhm. o tun bɛ kuma min rumeur min kulekule i kun na mhm. que c'était juste pour t'encourager mhm. k'i encourager i ka baara la i k'a ta sérieux la k'o de kama ko sinon découragement tun tɛ quoi o de ye i ye conseil in labɛn yɔrɔ la a jalo ye o yɛrɛ k'a fɔ ko a ko an ka sɛbɛ a kan donc foli min bɛ yɔrɔ nin na ka d'o ma i b'a lase o ma ok min ye kuma ninnu fɔ alihamudulilayi n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko nin badenya o ni sinjiya bamananw ko tɛ n'i bɛ fɛ i ka wara ka ye i b'a labɛnko ɲuman kɛ de n'u bɛ fɛ ne ka baara ta sérieux la olu yɛrɛ bɛ dɛmɛtigiw yɔrɔ dɔn u bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn parce que komi sisan waritigiw bannen bɛ k'u bolo bɔ wari kan peut être wari ɲuman de tɛ fɛn min don an t'a dɔn u ka wariw labila artisiw kan an ka ye ka ɲa ɛ ni bayini y'i kɛ bazan na k'i jɔ scène kan ne yɛrɛ ye n kɛ n ka damana bazan na ka n jɔ bayini kɛrɛfɛ u bɛ mun fɔ ko bayini n'a ka kalanden don n'a ye kuma kelen fana fɔ fana kelen fɔ u b'a fɔ ko aa ko kalanden karamɔgɔ yɛrɛ fɔrinen don mais o t'a bali fo n ka ɲɔngiri bayini ye de sabula ale de n ka ŋana de bɔn ka foli min bɛ n bolo k'a d'u ma u bɛ finitigiw yɔrɔ dɔn n'u bɛ fɛ ka artisiw ka ye ka ɲɛ u ka faniw ɲini ka d'an ma mhm. n'u bɛ fɛ an ka ye ka ɲɛ mhm. an mako bɛ dɛmɛ caman na wariw b'a la mhm. bɔn artisi yeli moto kelen kan san kɔnɔ a kuma ka ca ni bayini ta falenna k'o kɛ mobili ye ka na dɔ wɛrɛ di bayini ma bayini bɛna a fɔ cogo di ko aa ko solomana kɔrɔba tɔgɔma solomana ncinin min k'a t'a lajɛ ni asidi tɛ a b'a fɔ k'a y'a lajɛ a ka dɔ d'a ma aa ne ma bɔ bayini nu ma i bɔra nin ma mais ni a bɛ ka na Mhm. dɔ tɛ dila bayini yɛrɛ ma ah ne bɛ se ka kuma wa? n ka kan ka n da de dɛ d'accord bɔn nin yɔrɔ in na min bɛ n bolo k'a d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati in na perezidanw b'a la minisiriw b'a la fɔnkisiyɔnɛriw b'a la hali bakili yɛrɛ dɔ bɛ k'an lajɛ nin waati in na mhm. k'u k'u bolo bɔ wari kan ok d'accord donc facebook kɛsiyɔnw bɛna ban yɔrɔ min na o y'an balimacɛ dɔ ye mhm. ale ko ko k'i kana siran ko premier musoko gɛlɛyala ɲamu kan k'a tɔ tɛ gɛlɛya ten k'i tɔgɔ bɔ nin ɲamu kan ko n'ala sɔnna ko muso caman bɛna na donc kuma laban jumɛn bɛ e fɛ mhm. ou bien jumɛn bɛ e fɛ tuguni k'a lase i ka fanw ma ok min bɛ n bolo lɛri in na ka se fanw ma ani an lajɛbaga bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya an tɛ ɲinɛ an ka manajɛri fana kɔ n'o ye manajɛri an tɛ ɲinɛ ale kɔ n'i y'a mɛn bi bayini ka sanga sɔrɔ mɔgɔw fana ka sigiya bi ale sababu don a ye baara de kɛ mais ni n ko sani ale ye baara kɛ n b'a fɔ n k'a ba de ye baara kɛ parce que aritisi ŋɛɲɛma a ŋɛɲɛ man ca mais aritisi ŋɛɲɛ ka jugu sigiyɔrɔ kelen tɛ aritisi la n bɛ faniw fo n'ala sɔnna ma muso ko kɔni o tɛ gɛlɛya bilen baɲiniw ye muntaw d'a ma wala u bɛ na o ala ka nataw bɛ na sitana yɛrɛ ka nataw bɛ na ala k'an kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma sinɔn sitana ta nata dɔ bɛ ni min fara t'o la olu yɛrɛ bɛ tila ka t'i tɔgɔ tiɲɛ de ee ko nin tɛ yan ko a ka aritisi nɔgɔnin nin tɛ yan bon i tɔgɔ tiɲɛna i mako ma ɲɛ bon ala k'an kisi ka bɔ sitanaw tɔɔrɔ ma ala mɔgɔw ka na dɔrɔn bon fani bɛɛ bɛ fo an bolo mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kumakɛlaw fɛ an b'i fo i bɛ jelidenw fɛ an b'i fo hali zikiridalaw an b'i fo parce que dugu tɛ diya dugutigi kɔ n'i y'a mɛn artisiw ka fani ɲɛnama don buwake de diyala buwake de diyala mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na ne ye bɛɛ fo komi miniti banna ka ban n bɛ n ka belebele yɛrɛ fo ayidara denkɛ yaku tarawele cɛ min don a ka kuma man ca a ko baara ka fisa ni kuma mugu fu ye a ye nin fɔ ne ɲɛna don min na o don n ye dusukolo ta n ko jaa n ko tiɲɛ don jaa sani k'i sigi kumaba fɔ la mɔgɔw ka yɔrɔ la wuli ka baara kɛ dugu la bi n'i sera a ka kalanyɔrɔ la i bɛ masaya sigi ala ma kuma caman ba ye n'i bɛ tɛmɛ a b'a ye o maa ka dɔrɔmɛ t'a la dɛ ala de ye wari ci a ma a fana bɛ ka so in jɔ n'i ko ala ye wari ci a ma o maa ɲumanw de ye ala ka maa ɲumanw n bɛ yaku fo k'a waleɲuman dɔn a sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ cogo min na ala k'a jigi fa ten ɛɛ n'a ye ne jigi fa n'ale ye mobili sɔrɔ fila saba a n'ale fana ye du tɛrɛn sɔrɔ fila saba a na miiri ko a ko n ka ko n ka kumakɛla fana bɛ yen dɛ ko kuma jugu caman fana fɔla a ma dɛ a fana tɛn'a lajɛ ka n fana bɔ sennataama na wala an bɛ fani bɛɛ fo ka Espoir Studio yɛrɛ mɔgɔw fo a baarakɛlaw a n'a organisatɛriw an bɛ bɛɛ fo ni manajɛri ka folikan ye ni fili min yɛrɛ yela kuma in na an ye denmisɛnnin an bɛ ka ŋunuma de sinɔn an ma kɔgɔ fɔlɔ N'Allah n'a ka kira sɔnna ma. N'Allah sɔnna o bɛ. Ok d'accord donc ici prend fin notre émission merci de nous avoir suivis toujours c'est Espoir Studio Buake an ni an balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni plateau in na. ka bɔ k'a ka bi dɔɔni fɔ an ɲɛna donc a ka fanu a k'a encourager n'a b'a fɛ komi a yɛrɛ y'a fɔ yan k'alu jatigiw ye muso caman ye a kɔni ko kelen b'a kun o t'a tiɲɛ a tɔ saba kɔni a bɛna a bɛna alu ta à la fin donc merci toujours de nous avoir suivi an bɛ an ka fanu fo an bɛ tila tuguni k'an ka sponsors n'an ka partenaires bɛɛ fo ka to k'an ka videos bɔ u ka pages sanfɛ YouTube